Ok bon n ka bi le douze mars deux mille quatorze a kuma bɛ Gaspi ani Mobjack de kan kɔmi aw bɛɛ b'a kalama ne kalafisi ka kuma o kuma ne bɛ kuma ka rappeurw ka nkalonw ani u ka erreurw ka o de dévoiler mɔgɔw ye ka kankari da u ye u ka mansanɛniw fana u k'a dabila Bon bi kuma bɛ Gaspi ani Mobjack kan parce que Gaspi ka interview dɔ publiera kunun vraiment banɛni sur banɛni mais n'i y'a mɛn i bɛ mɔgɔ ladi k'a ka banɛni dabila a kana mɔgɔw ba nɛni o y'a sɔrɔ a tigi a tɛ k'a yɛrɛ de ba nɛni donc vraiment o ko o ye ne dabali ban kosɛbɛ quoi parce que an bɛɛ b'a faamu k'a fɔ Gaspi ye nin kɛ pour que k'a jira Mobjack la k'a fɔ Mobjack ka interview kɔnɔna la a ye kuma minnu fɔ k'a provoquer ani k'a jira a la k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ parce que Mobjack ko mɔgɔ o mɔgɔ ye banɛni kɛ à partir d'aujourd'hui k'u bɛ t'i minɛ f'i fɛ yen kuma caman caman caman ka cɛya kan baw fɔ ko Mali ye ale ta ye An b'a faamu ko Gaspi bɛ ka a jira a la k'o de tɛ tiɲɛ ye ani ka a ye kuma minnu fɔ interview kɔnɔna la k'a jira a la k'olu tɛ tiɲɛ ye cogo dɔ la, nka a tɛmɛna a dan kan fana quoi an b'a fɔ Gaspi vraiment a jɛngɛnna, o bɔlen kɔfɛ kuma kɔnɔna la Gaspi ko ko ni ale bɛ ka ni n bɛ k'i nɛgɛn ko n ka kɛ ba tantɔ ye, ko n bɛ fɛn o fɛn ɲini Ala fɛ n ka kɛ ba tantɔ ye ko bon ko Mali kɔnɔ ko ni Mali rappeur bɛ s'ale la k'ale ka kɛ ba tantɔ ye o de kama n bɛ k'a fɔ ko Gaspi a bɛ k'a yɛrɛ ba nɛni parce que n'i ye kuma jateminɛ bon kɔmi a m'a développer kosɛbɛ ko mɔgɔ tɛ yen min bɛ s'a la n'a ye siɲɛta fɔ a kɔni b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn o ye nkalon kɔni ye a kɛra cogo o cogo dɔ bɛ yen min bɛ s'a la bon n'a ye talent wɛrɛw ko don a m'olu développer donc an tɛ se ka kuma o kan mais n'i ye kuma yɛrɛ jateminɛ n ka kɛ ba tantɔ ye n'i ye kuma bɛɛ bɔ a la k'a daminɛ o yɔrɔ in na n ka kɛ ba tantɔ ye i y'i yɛrɛ ba nɛni wa i m'i yɛrɛ ba nɛni o fana bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen a ko ko Mali kɔnɔ ko ni wari bɛ Mali rappeur kun ka tɛmɛ ale kan a y'o kelen fɔ tuguni banɛni kelen in fɔ ni mɔgɔ bɛ yen nɔ ko c'est-à-dire mɔgɔw bɛ mɔgɔ min fɛ ka tɛmɛ ale kan mɔgɔw bɛ mɔgɔ min fɛ ka tɛmɛ ale kan a ye banɛni in fɔ tuguni o bɛɛ kɔfɛ tuguni a tilala ka n'i jɔ ko ni ale de kalannen tɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan ka banɛni o kelen o de kama ne ko a b'a yɛrɛ ba nɛni parce que ka jateminɛ hali ale ka o ni interview in na sisan nɔ a ka jɛ dɔ y'i kanto u bɛ ka kuma dɔ fɔ Tal B ma ko hémorroïde b'o la hémorroïde o ye mun bana sugu ye ni e kalannen don ka tɛmɛ bɛɛ kan pourquoi i m'o corriger yen a bɛ fɔ de hémorroïde hémorroïde tɛ hémorroïde tɛ i ka cɛ y'a fɔ cogo min na ko hémorroïde o tɛ hémorroïde et puis fana i ka lafiyalen den kɔnɔna la i ye faransɛ dɔ fɔ ne ma min faamu mun kan Parce que i ko wara nabi ma ko même pas plus tard dès qu'avant-hier ne ma se k'o sens faamu quoi donc e ye ba nɛni minnu kɛ sisan ni e de kalannen tɛ nin bɛɛ ye kuma caman caman caman donc vraiment min yɛrɛ fana ne yɛrɛ tɔ faga ko ni e de tɛ da ye mali kɔnɔ bi k'e ka kɛ ba tantɔ an dun bɛɛ bɛ da ka histoire dɔn da ye ko min ye mali kɔnɔ a ye ko min kɛ ka tɛmɛ da ɲɔgɔn wɛrɛ tɛ yen o tɛna na tuguni o fana bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen e ko ko ni e man teli ni F16 ye k'e ka kɛ ba tantɔ la ne y'a fɔ la ko e ye yɛrɛ ba nɛni ye parce que n bɛna F16 expliquer mɔgɔ dɔw ye minnu tɛ a dɔn F16 ye fɛn min ye guerre kɛ avion dɔ de don anmeric in zera dɔ de y'a dila diina mi garikɛ awy in fana mɔgɔ kelen dɔrɔn ni psi' kɔnɔ wa fɔcɔn caman ba b'a la a bɛ bonbadli sugu bɛ kɛ dɔn kɔ o awy in filɛ nin a bɛ se ka den mi karisa kulomɛ tɛ pa ri kelen kɔnɔ a bɛ den mi karisa kulomɛtɛ de bɔ i b'o fɔ ka bɔ bamakɔ ka taa gawo ka tila ka segin ri kelen kɔnɔna na e ga e ko ko ni e man teli n'o ye k'e ka kɛ ba tantɔ c'est à dire hali n'i ye sira bɛɛ dégager ka e bila Bamakɔ k'e ka taa Gao ka segin heure kelen kɔnɔ i tɛna se bon n'a sɔrɔ sens propre don i tɛna se donc i man teli n'a ye heure kelen kɔnɔ ka kilomɛtiri waa fila ani kɛmɛ naani boli i tɛ se hali bolimafɛn na e tɛ se kuma t'i sen ma bon n'a y'a kɛ sens figuré fana ye k'i bɛ k'a fɔ a baarakɛnɔgɔ bɛ cogo min na ko e fana baarakɛnɔgɔ ka teli n'a ye e ye annonce bila i ka lafiyalen den annonce ɛ ɛ ɛ interview la ko yan dans deux semaines ko e bɛna son dɔ bɔ ko l'enterrement ko avant que o son fana ka bɔ k'i bɛna dɔ wɛrɛ bɔ ko enseignement wadawadawudu ne hakili la n'a y'a kɛ sens figuré ye o b'a jira i ka teli ni F16 in ye donc i ye délai min fɔ a kɛra cogo o cogo i kɔni tun ka kan ka son in bɔ sani o délai ka se o de kɔrɔ i ka teli n'a ye N'i ma se ka son in bɔ sani délai ka se i kana sɔn cogo si la délai in ka tɛmɛ n'i ma son in bɔ donc o y'a sens figuré ye n'a y'a kɛ a tiɲɛni nɔfɛ guerre kɛ yɔrɔ ni fɛnw na ko o don sani i tun ka n'i sigi ka kɛ nin banba in ye ka Mobjack provoquer provoquer i tun bɛ taa Mobjack minɛ de k'a wara k'a kɛ pièce détachée ye fɔlɔ sani i ka interview in kɛ o la an tun bɛ sɔrɔ k'a dɔn ko i ka teli ni F16 ye donc depuis yen e yɛrɛ bɛ k'i yɛrɛ ba nɛni fɔlɔ vraiment o ko o ye ne dabali ban fo ka dan tɛmɛ quoi parce que i b'a fɔ ko mɔgɔ ka mɔgɔ ba nɛni dabila mais ka mɔgɔ k'a yɛrɛ ba nɛni dabila tiɲɛ na a ka gɛlɛn quoi mɔgɔ o mɔgɔ sera k'o kɛ a ka gɛlɛn quoi sinon an bɛɛ b'a dɔn nin ko in dabɔra Mobjack de provoquer li kama parce que Mobjack ye cɛya kanbaw fɔ a ka interview la mɔgɔ ko Mali y'ale de ta ye i bɛ fɛ k'a jira a la k'a fɔ o tɛ tiɲɛ ye ani a ye vagabond ko minnu fɔ ko e ko k'i bɛ salopard dɔn i tɛ se ka salopard dɔn ka tɛmɛ nin kan deux fois ninnu jira ani fɛn c'est à dire nin filɛ nin e bɛ ka nin baw kɛ ko mobjack tɛ se la tile kelen ma se la mobjack fana bɛ k'a fɔ k'e tɛ se la bon ne m'a dɔn mun de kama aw bɛna vagabond ta k'u impliquer nin ko in na parce que vagabond ninnu filɛ olu n'aw ka vie tɛ kelen ye déjà n b'a fɔ vagabondya filɛ nin ye vagabond ninnu tɔgɔ b'u bɛɛ la u bɛɛ dɔnnen don u bɛɛ stars ye maintenant aw ye olu to yen u k'u ka vie kɛ parce que aw rappeur ninnu aw degelen don nkalontigɛw la k'aw sigi ka wuya ni fɛnw fɔ cogo dɔw la vagabond ninnu ta to yen n'u ko k'u bɛ min kɛ u b'a kɛ n'u ko k'u b'i tigɛ hali président de la république sigilen n'i ye muru d'u ma u b'i tigɛ olu tɛ blaguer donc aw kana olu don ko la ne y'o de fɔ a ye nk'a tɛ mɛn mali bɛna juguya ni californie ye parce que aw bɛna olu minnu don a la nin ye olu bɛna aw faga ka ban bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ ko bɛ o cogo de la ten vagabond ninnu filɛ nin ye a y'olu to yen mais respect à tous les vagabonds du Mali k'a daminɛ depuis vagabond cɛkɔrɔba fo ka na se min bɛ bamunanfini kɔnɔ a y'u bɛɛ to yen u k'u ka vie kɛ u ka vie kɛcogo la parce que olu filɛ nin ye olu ka vie objectif wɛrɛ t'olu la excitant plaisir nafolo dɔ wɛrɛ tɛ yen quoi ni olu mago bɛ fɛn min na n'u y'u ka excitantw ta ka ban dɔrɔn u b'a kɛ u ka foyi t'a la aw ye olu to yen aw k'aw ka fɛn kɛ aw ka cɛya la ka vagabond ninnu to yen nɔ aw kan'u impliquer la ne fana bɛ min fɔ vagabond ɲɛna vraiment a ye star ninnu to yen star ninnu nɔfɛ kɛlɛ ninnu an ka dɔnkilidala rappeur ninnu nɔfɛ kɛlɛ a tɛna foyi fara aw ka tɔgɔ kan tɔgɔ min t'aw bolo bɛɛ bɛ aw dɔn ka tɛmɛ aw ye mɔgɔ min ye bɛɛ b'a dɔn aw bɛ sɔn ko ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ de k'aw bɛ taa dɔ bugɔ dɔ ye ka taa dɔ kɛ ta dɔ ye vraiment aw ye aw sen bɔ u ka vie la aw k'u to yen aw ka continuer ni aw ka wagaya ye i komi depuis lawale aw bɛ k'a kɛ cogo min na bɛɛ bɛ aw bonya ni o sira ye bɛɛ b'aw dɔn ni o sira ye bɛɛ kɛlen don ka aw to yen o sira kan a y'a kɛ ten quoi ani a bagara talibi ma ko o banna faw neni fɛnw kɔnɔna na bon talibi filɛ ça fait deux semaines a featuring fila de kɛ chaque semaine a featuring dɔ kɛ ni malien marley ye o semaine in fana dar'o kan a y'a kɛ ni king masasi ni ramses ninnu ye donc vraiment a kun ka talibi to yen nka an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ talibi ko ko chaque week-end ko musique kura bɛɛ b'a dɔn talibi tɛ se ka rythme tenir k'a fɔ de k'ale ka carrière ko fo ka taa ban chaque semaine musique kura bɛɛ b'a dɔn a tɛ se ka kɛ ne yɛrɛ ko ten n ko n'a sera k'a kɛ a bɛ diya n ye n ko mais a kana a kɛ ka segin segin dɔnkili kɔrɔw kan ani biti kɔrɔw kan bɛɛ b'a dɔn a tɛ se ka kɛ donc talibi to yen man talibi ye sira kura ta o to yen n'a y'i clasher i fana k'a clasher mais k'a kɛ ban ni fɛnw yɛrɛ de vraiment gasta in a binna mɔgɔ da kan quoi Mobjack tɛ se k'a fɔ k'a bɛ Kati tigɛ aw la bɛɛ b'a dɔn olu ye kuma de ko Bamako Mali y'ale ta ye a donna tan ne y'o fɔ interview la n ko hali Kati Fuga t'a ta ye c'est à dire hali u ka carré kɔnɔna o tɛ Mobjack ta ye a ta dan ye u ka du ani a ka du kɔfɛ un mètre n'a tɛmɛn'o kan ka ban a tɔ ye foroba de ye maliyɛn bɛɛ jɛ de don n'a y'aw diya hali sini aw bɛ taa aw ka concert kɛ u ka carré yɛrɛ kɔnɔ c'est à dire n'aw compte n'a b'a régler aw ni ɲɔgɔn cɛ a y'a kɛ siɲɛ tan ni fɛnw ye vraiment ka vagabond ninnu sen bɔ a la quoi parce que vagabond mɔgɔ min b'a sara ka ɲɛ a b'o ka baara kɛ dɛ donc ni e bɛ k'a fɔ e bɛ bisi fila saba fa ka taa Mobjack kama Mobjack fana bɛ k'a fɔ a bɛ taa bɛɛ b'a dɔn hali Mobjack ka kuma la ko a bɛ ka siran cogo sugu dɔ la parce que a y'i kanto a ka kuma kɔnɔna la ko dugawuden tɛ fara dangaden kan ko ka dugawuden kɛlɛ o bɛɛ ye parce que a b'a dɔn n'a ko kɛra cogo dɔ ye dɔw b'a kɛlɛ donc a bɛ ka essayer ka kuma contrer cogo sugu dɔw la quoi i yɛrɛ b'a dɔn Mobjack ka kow kɛcogo la donc maintenant n'a sɔrɔ n'a tun bɛ se k'a bɛ taa i minɛ k'i ci ou bien k'a bɛ taa Snipa minɛ k'a ci a ma se ka taa ni vaga ye i kelen bɛ taa i n'a bɛ ɲɔgɔn minɛ aw b'a cɛ donc n'a kɛra cogo min na ne y'o de fɔ a ye aw nɔfɛ mɔgɔw bila u k'a filmer téléphone ni fɛnw na a ma se i ka t'i jɔ k'i bɛ interview kɛ bilen o, n'a y'a filmer k'a bila youtube kan kuma caman t'o la bilen o bɛɛ b'a ye bɛɛ b'a image ye o kuma banna o parce que Mali ko in filɛ nin ye vraiment ni autorité m'a jɔ a jɔyɔrɔ la vagabond donni minnu filɛ nin ye a la nin ye nin ko banna ka ban c'est à dire hali sigiɲɔgɔn gansan bɛɛ b'i ta sɔrɔ nin ko la parce que ni u y'u ka excitant ta ka taa mɔgɔ o mɔgɔ kɛlɛli la mɔgɔ o mɔgɔ ko k'i bɛ don u n'u ka objectif ni ɲɔgɔn cɛ u b'i fara o o u u u u kɛlɛbaga kan Donc hali sigiɲɔgɔn gansan hali n'a bɛnna ni mɔgɔ min tɛmɛtɔ carré kɔnɔ o tigi bɛ sɔn ka balle perdue dɔ ou bien a bisi pɛnpɛrɛn dɔ sɔrɔ vraiment olu tɛ ko ye a y'aw ka ko kɛ aw ka ninnu sen bɔ a la vraiment Mali ko in a tɛmɛna dan kan quoi ne yɛrɛ t'a dɔn nin bɛɛ bɛ se ka kɛ autorité fɛnɛ sigilen ɲɛna depuis ko daminɛ u ma se ka essayer ka wuli ka mɔgɔw wele ka conseil d'u ma ou bien ka ko sugu dɔw kɛ k'a dabila fo ko bɛna na se nin yɔrɔ in ma vagabond sen donnen in filɛ a la solution foyi wɛrɛ tɛna na sɔrɔ a la n'olu kɔni ye u ka acte daminɛ olu mana baara daminɛ ka ban a banna parce que vagabond min mana rancune bila a kɔnɔ wa hali n'aw jara san kɛmɛ don min n'a y'a ka excitant ta n'a hakili jiginna kow la a mana a tɔɔrɔ dɔrɔn a bɛ wuli a bɛ ko dɔ k'i la vraiment a ye sabali ne b'aw bɛɛ de deli vagabond chef k'a daminɛ o la ka n'a bila fo fitini min wolola hali kunun n'a bɛna kɛ vagabond ye don n'a nataw la n b'aw bɛɛ de deli aw ka bonya b'a nɔ la aw k'aw sen bɔ nin ko ninnu na aw k'a to u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ vraiment o de ye ne ka kumakan ye k'a lase aw ma hakɛto b'o kan sɔli Ala ma